Zochitika kuseri kwa mpira. Choyamba achimwene ndikudziweni. Dzina ndi ndani? Ine ndi Ludo Magombo. Inu a Ludo Magombo, munabadwa chaka chanji? Ine ndi wa 1990. 1990. Ndi kanyamata mwangokula thupi eti? Ndiye kuti ndi ndinangosiyana chaka chimodzi eti? Zikomo kwambiri. A Ludo Magombo, ah, inu mumapemphera mpingo wanji? Ine ndi wa Roman Catholic komanso Chabwino. ndabadwira ku Likuni. Oh, ndinu a ku Likuni. Kuno kuti mupezeke kuno, mwapezeka kuno pazifukwa zanji? Napezeka kunoku chifukwa cha mpira. Mpira, mpira wake uwu ndi umene udakunyamulani kapena zidakhala bwanji? E, mpira wake umenewu ndi umene unandinyamula ineyo. Chabwino, inu mpira munayamba bwanji? Mpira ndinauyamba ineyo ndili wang'ono, Kuyamba kwa mpira kwanga ndimamenya ngati za zomwe zomwe zomakulunga kulungazi koma me- ndimatchuka kwambiri pa ana anzanga paya ndimakhalabe kuti ineyobe ndili pa topo kwambiri ndiye ndikukulabe choncho ah, ndikukulabe ndikugulowa choncho napeza zoti matimu ayamba kundiona ndi pamene nazayamba kumenya timu ya young destroyers kwa isapo ntayamba kumenya young destroyers kwa isapo nazapezeka zoti chitedze inandiona mmene kuja koma sindinapiteyo chitedze ah, ena azanditenga ndi Civo koma ndinali wang'ono kwambiri Ndiye ndikuvaya ku Civo kumenya ku Civo ndimathawa ineyo ndimathawa umathawa basi pamene ndinadzangogiva za ku Civo kuja chitedze ndi I mean young destroyers kudzandigulitsa ku chitedze it was 2009 2009 ndinakhala ku chitedze ah, napeza kuti chitedzeyo inadzandibweretsa pa mpingo nazamenya pa mpingo paja mpingo ina eh, ndikumenya inazandiona 2011 Msundwe United ndipo Msundwe United ndinazayibwezeretsa mu league 2011 ikufuna kutuluka mu league ndinazayibwezeretsa ndineyo etu kuchoka 2011 kuti mukafike ku master security blue eagles ndi nyengo iti imeneyi Ah, ntachoka mm, master security amene ntachoka kwa msundwe Ah, msundwe itandigwiritsa ntchito 2015 msundwe ndimene azalowa kundigulitsa ku master security ndapita ku master security ndamenya 2015 2016 17 2018 pamene masters imanipitsa pa loan ku blue eagles mpira wanga ndiye ndinakhala ngati ndadzausiyira 2018 ku blue eagles potengeranso zimene ndinazakumana nazo mu nthawi ngati ti- imeneyo inu mu ground mmasewera position yanji ineyo ndi striker Moti ndinu ochinya zigoli kwambiri, omwetsa? Ifeyo ndiye ochinyawo. Inu mu career yanu ya mpira mungathe kukumbukira zigoli zonse zimene mwagoletsako, mwamwetsako? Aaa sindingakumbuke, ndachinya zigoli zochuluka olo anthu atati andiona apapa atha kunena zoona kuti anali katundu wabwino kwambiri and amachinyadi. Chabwino. Inu mu career yanu yosewera mpira, ku position yanu imene mmasewera ya eleveni, Ndi chigoli chiti chimene mudachinyako mumakumbukira inuyo mmoyo mwanu komanso ndi timu iti komanso chaka chiti chimene mumakumbukira kuti ine chigoli ichi ayayayaya ichi chidali mbambande komanso anthu amanena kuti aa mnyamata adamwetsa chigoli uyu ndi kuti kumeneko? Ah, chigoli chimene chinali pa Civo mma it was 2015 chaka chimenenso Master Security anandigula kuti ndikapezeka ku master security ndinamenya shoti kuchokera pa center circle kapena kuti 5 meters from center circle koma gokipa osautani osaona nde ndikumbukira nthawi imene master security imamenya ndi Lo- holy cross pa home pa holy cross ndi ine imene ija anali pa radio live nde anthu aja ama- amapasana ma update nde anadzakhala akupereka chigoli chimene chalowera chokera pa Civo Chigoli chimenecho ndi chimene sindimachiiwala mpakana kufikira leroli. Chigoli chimenecho n'chimene idawinira Blue Eagles kapena padali vigoli vina mudamwetsa inuyo? Aaa chigoli chimenechocho chinali chowinira Nsundwe United ikumenya ndi Civo Reserve pa Civo. Yes, yes. Aaa mwamwetsa chigoli aah anthu akuchemererani kenako Master Securities yayamba kukufunafunani. idakugulani kapena adakugulitsani? Aa Master Security inandigula kuchokera ku Nsundwe United, inandigula nthawi imeneyo kuti ndipite ku Master Security. Kodi kugulitsana kwa mapuleya ndi tingafananize bwanji ndi kugulitsana kwa malo uku mapuleya, ine osati wampira nditamva kuti kugulitsana kwake kumakhala kotani? Okay, kugulitsana kwa puleya sikumasiyana kwenikweni ndi kugulitsana kwa malo chifukwa um, player akagulitsidwa kumakhala kuti omugula aja amasayinira ogulitsa amasayinira which is kugulitsa malo kumakhala kuti ogulitsa amasayinira ogula ujaso amatani amasayinira kuti akhale ndi chani ndi mapepala aja nde sizikusiyana kwenikweni apapo ndi zinthu ziti zimene zimakuchitirani inu ubwino akamakugulitsani uh, kuchoka ku timu ina kupita ku timu ina Ah, zimatipindulira nthawi zina chifukwa akatigulitsa muja mm, kutimu kwathu kuja timatha kudyapo mwina 10 percent ya ndalama imene ija pamene kutimu kuja tikupita kuja ndi kumene kumakhala benefit yako iweyo imene umatha kukatchajana ndi timu ija contract yako imene wacha- wa- wa- ungasayinire kumene kuja nde zimakhala chisomo kukupatsira ndalama yonse koma sometimes ama- magayizi amakonda kuyambako pang'ono a timu kumalizitsa timalizitsa timalizitsa zimatheranso mu momwemo chifake maplayers ambiri mumaona kuti tikumasafala kwambiri. Inu mu career yanu ya mpira mwagulitsidwako kangati? Aaa ineyo mu career yanga ya mpira ndekuti ndagulitsidwako ka ulendo kokwana 4. Chabwino, kuti mufike ponena kuti tsopano aah ine za mpirazi aah ndazileka, ndazituluka, chidachitika ndi chani? Okay, mpira, mpira sitinganene kuti ndi oyipa, mpira ndi wabwino chifukwa ma guys ena akutukuka from mpira omwewo, ma guys ena akutukula kuchokeranso kuchani, ku mpira komweko. Uh, kuti ndisiye mpira uh, ah, nasiya kwambiri ma credit mmatimu mwaona ngongole kwambiri zina nazisiya kwambiri kumangoti tikumalizirani tikumalizirani nde timakhala oti ifeyo taika ma effort oti mwina dola iyi tikayilandira tipangako kena kake dola iyi tikayilandira tipangako kena kake komano kumapeza kuti kumapeto kwa zinthu zija kumapeza kuti dola sizikutani sizikutuluka kumakhala zinthu zambiri kumpira kumpira kumakhala kumakhala upkeep imene ili ngati salary ndiye kumakhala game bonus imene mmatha kumenya game ku- win kuwina kuja amakupasani kadola mwina ku- ku- ku- kupasana eh, kenayo mwina ma game mukamawina ngati super league ija nthawi imene timamenya super league game bonus ili pa 30000 eh, tikawina game ija 30000 kwa munthu eh, kwa player ndiye nthawi zina umapeza kuti magemu bonasi timamenya magemu mwina 5 olo 10 mwina owina aja upeza zoti timagemu bonasi kupereka kuti ta- tochepa tokha mwina tosakwanaso mwina olo kadola kuti katha kuthandizaso kuti utha kupanga masamu ena ndiye ndi nkhani yoti ife maplayer tikamavaya ku ground timakhala kuti ntchito yathu ndithu ndi yomweija Eh, ndiye timaonetsetsa kuti Tikamachoka pa ground tikhale ndi chakudya choti pa den-so banjanso lionenso kusintha paja ndiye umapeza kuti nthawi zambiri tikamavaya pa den tikasowa ndiwo koma tikumenya mpira woti anthu akuonera luso labwino kwambiri. Ndi mmenemotu mmene tikuchezera ndi Rudo amene anali player odziwika bwino, wasewera ma team apamwamba muno mMalawi, Blue Eagles, Masters Security, Msundwe ingakhalenso Young Destroyers koma adasiya mpirawu Vuto limene wakumana nalo lalikulu matimuwa ali naye zikwerete mnyamatayu ndiye khalani pompo pa Likuni River Banks Online TV kuti mumve zina zimene zidachitika kuseri kwa mpira achimwene inu kupatula chikwerete zikwerete zimene matimu ali ali nanu kwa inuyo kuti mudetsedwe kukhosi mukasiye mpira zifukwa zina ndi ziti coz timamva ena amanena kuti kuli kuli kuli corruption ena amanena kunena kuti uh, kuli nyanga kumeneku ndizoona zimenezi Eh, nkhaniyo nde ndi ya live ndizoona kwambiri kumpira uh, zimenezo ziliku ziliko ndithu nyanga zabwinonso kwambiri eh. chifake matha kuona kuti mapuleya oti ali ndi luso Ngati sanapange zimenezi samaonekera kupita patali. Inu ndiye kuti mudakhwima konso nanu ati? Ah, ineyo sindinakhwime nchifukwa chake mpira unandikanika. Koma ndinakhala kuti ndakhwima ndi luso limene ndinali nalo ineyo. Ndimayenera panopa ndizimenya Flames. Moti nkhuni zimagwira ndithu kumpira? Nkhuni zija zimagwira ntchito zimene zijazo. Munena zoona? Zimenezo ndi za live. Osati poti mudachokako kuti muwanamizire anzanu ati? Ei, ah, apopo ndi zimenezo ndi za live. Sikutinso panopa ndinatha zoti ah, sindingamenye timu olo ya Super League ayi. Komano chifukwa chongogwetsedwa ulesi ndi zimene zimachitika ku mpira. Mwakambanso nkhani ya corruption. Corruption ameneyu ama.